Amalawi azanga, monga mtumiki amene mudamuika mu ofesi iyi kuti akutumikireni, ndaima pamaso panu lero kuti nkupatseni lipoti la zimene takhala tili kuchita pofuna kuyankhapo pa zinthu zitatu zikuluzikulu zokhoma zimene takumana nazo ngakhale zimene tili kukumana nazo nthawi imodzi. Choyamba ndipo n'chokhoma chachikulu kwambiri n'chakuti njala ili ponseponse. Monga inu mudziwa, miyezi 8 yapitayo, m'masiku atatu ndalankhula ku dziko lino la Malawi kulengeza ku dziko lonse lapansi kuti anthu ife tagwidwa. Maboma 23 pa maboma 28 mvula sidagwe bwino. Dzuwa lakula, kuli chilala ndipo chakudya chawonongeka chifukwa m'minda zinthu zangopserera, kotero kuti anthu zikwizikwi alibe chakudya dziko lonse. Ndakuuzaninso kuti maboma 23 amenewa kumene chakudya chawonongekeratu chifukwa cha chilala chimenechi ndi Nsanje, Chikwawa, Blantyre, Thyolo, Mulanje, Phalombe, Chiradzulu, Mwanza, Neno, Zomba, Machinga, Mangochi, Balaka, Lilongwe, Mchinji, Ntcheu, Salima, Dowa, Dedza, Ntchisi, Kasungu, Nkhotakota ndi Karonga. Kwanena kuti mwachidule dziko lonse la Malawi chifukwa. Amene sindidatchula ndi Rumphi ndi Chitipa ndi chisumbu cha Likoma, kumpoto. Koma ponena za chiwerengero, ndakuuzani kuti mahekitala oposa 749,000 a chimanga ndi amene waonongeka. Kunena kuti 44 pa handiredi iliyonse ya chimanga chimene tikadakolola chaonongeka ndi ngozi yoopsa imeneyi. ndipo Malawi ali pa chiopsezo chifukwa ngakhale iwo amene achita kafukufuku kuti kodi ndi angati alibiretu kalikonse ndipo afuna thandizo, padali anthu okwana 5.7 million woti akhala opanda chakudya kuyambira Okutobala mpakana mwezi wa Malichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndi ndalama. pafupifupi K350 billion zimene sizilinso m'bajeti ayi koma kuti anthu akhale n'chakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa. Ndiye n'tazindikira kuti tili miyezi 6 chabe yoti tiyese kupeza ndalama zamtundu umenewu n'kupeza chakudya chofunikira kuti tiyankhe vuto limeneli, ndidauza a muofesi yanga. kuti akhale ndi pulani yabwinobwino yofotokoza kuti kodi ngozi ya El Niñoyi kuyankha kwake titani popempha thandizo kwa azathu amene amatithandiza ntchito ya chitukuko kwathu kuno amenenso ena ali momuno komanso ena amene ali kunja ndi kuti tikhoza kukhala ni yankho pa nthawi imene titasauka motere ndiye ngakhale kuti ndimadziwa kuti nthawi zambiri Ena m'dziko muno amangofuna kupeza zifukwa kapenanso mwina kungolowetsapo ndale akaona ine ndayenda, napita maiko 9 m'miyezi imeneyi chifukwa wena amangoti aah angoononga ndalama, maulendo achabechabe komanso wosathandiza. Koma ndimadziwabe kuti kukupeza zifukwa ngati mtsogoleri nchimodzi mwa chimene umalipira ngati dipo kapena ngati ndalama yolipirira chifukwa ntchitoyi sikhala yachabechabe yosakhala nzokhoma zake. Koma ndawona kuti anthu okwana 5.7 million afe ndi njala sizowona. Ndiye ndifuna ndithokoze azathu amene timagwira nawo ntchito yachitukuko chifukwa choyankhapo. nkutipatsa thandizo. Popanda iwowa, ayi ndithu tinene moona mtima, dziko lino panopa bwezi lili pa mavuto oopsa koposa ndi njala ya dzaoneni kusiyana ndi mmene zilili pali pano. Ndiye ndifuna ndithokoze a World Bank amene adatipatsa ndalama zokwana 92.6 dollars. Tereku zikomo World Bank. Komanso 23 million dollars inabwera kutithandiza kuchokera ku African Development Bank. Niperekanso zikomo ku ADB. Komanso 18.2 million dollars izi zidabwera kutithandiza kuchokera kwa Africa Risk Capacity Limited chifukwa amaona kuti ngati mwavutika tikuthandizeni chifukwa mudayikapo kale kanthu kuti tikavutika mudzatithandize. ndiye ndinenenso zikomo kwa ameneyo komanso 1.9 million dollars zimene zidabwera kuchokera ku dziko la Japan kupyolera mu World Food Program ndikutinso zikomo anzathu aku Japan 19,200 metric tons ya chimanga zinachoka ku Ukraine kupyolera mu bungwe la World Food Program zikomo a Ukraine $64,650 kupereka katundu wosiyanasiyana wa thandizo kuchokera ku China. Zikomo kwambiri. 1,000 metric tons mpunga kuchokera ku India. Ndikutinso zikomo. Ngakhale konkuno ku Malawi, ena a inu mwakhala muli kupereka mathandizo osiyanasiyana ngakhaleso ndalama kumene. Zina mwapereka ku Dodma. zina ku NFRA, National Food Reserve Agency, wena kungogawa pawokha ndikuti zikomo. Ndifuna ndikuwuzeni kuti thandizo lonseli talipeza kuchokera mayiko osiyanasiyana, komabe silukwanira kuti tipezere chakudya cha aliyense kuyambira panopa mpakana Malichi chaka chamawa. Nkanakondwa kuti nkuuzeni kuti ndi mmene zilili, kuti zikwanira, koma pa K347 biliyoni imene tinkafuna tikhale nayo kuti tikhale n'chakudya chokwanira anthu 5.7 miliyoni, powathandizira kuti akhale nacho chakudya, K89 biliyoni tikadalibe. Ndiye ndi thandizo limene talilandirali. Takhala tili kupeleka chakudya kwina ndalama maboma wonse amene akhudzidwawa kumapeleka ku banja lilonse mwina thumba la 50 kilogram la chimanga kapena K70,000 kuti mwina akadzionele chakudya pa msika koma angakhale ndalama kapena chakudya pa pologalamu imeneyi imene boma likuchita komanso a World Food Program ndi zimene akuchita. tikungotha kukwanitsa kufikira anthu 4.5 million ndiye kuti 1.1 tikhoza kuti mabanja 1.1 million koma zikutanthauzabe kuti anthu okwana 1.2 million amene akhudzidwa mpaka pano akungodikira kuti mwina thandizo litipeza kanthawi kena ndiye mpofunika kuti tipitilirebe kufunafuna thandizo lowonjezera kuonetsetsa kuti chakudya chifikire aliyense amene akusowa thandizo koma chakudyachonso tipereke mpakana mwezi wa Malichi chaka cha mawa. Miyezi iwiri yapitayi ndakhala ndili kuyenda kuona ma district ena ndi ena kumene mavuto agwera makamaka kumwera ndi pano pa chigawo chapakati. Mulungu ukubwerawo ndifuna ndipite chigawo chakumpoto. Chifukwa ndifuna kuti inu amene izi zakukhudzani kwenikweni mumvere pakamwa pangapa, nukuuzani kuti musataye chikhulupiriro, musataye chiyembekezo, chifukwa thandizo likubwerabe. Nthawi imeneyi ndakhala ndikukambirananso m'misonkhano ya m'maofesi na akuluakulu ochokera ku maunduna a zachuma, a zaulimi, ngakhalenso a maboma ang'ono, kuonetsetsa kuti abale tiyeni tilumikizane bwinobwino pa nkhani zimenezi kuti ntchito iyende bwino komanso anthu oyenerera afikiridwe chifukwa anthu ambiri akusoweka thandizo la chakudya. Ndakhala ndikuchita zimenezi chifukwa chakuti ambiri a inu kumene ndakupezaniko, mmene ndakhala ndikuyendamu, Mwandiuza kuti anthu ambiri ena amene alibe chakudya mmadera mwanumo sanalandirebe chakudya ngakhale kuti ena alandirako. Ndiye mpofunika kuti tipitirire kufunafuna chakudya chokwanira kuti aliyense akhale ndi thandizo. Ndiye mpofunikadi kuti maunduna amenewa agwire ntchito bwino kupita chamtsogolomo kuti pena ndi pena pamene zinthu sizikuyenda bwino chifukwa chosalumikizana bwino, zimenezo zithe. Ndiye ndikuthokozeni chifukwa cha kupirira kwanu komanso kumvetsa kwanu chifukwa cha zina zimene zachedwa kuti thandizo mpaka pano lisakufikeni chifukwa zimenezi zichitika dziko lonse la Malawi. Powonjezera pamenepa, chifukwa chakuti tifuna chosowa cha chakudyachi chikhale choyambayamba kuti tiyankhepo, Ndanenanso kuti pena ndi pena ngakhale mu bajeti yathu tidzimane n'cholinga chakuti tipeze ndalama zokwaniritsira vuto limeneli m'madera kumene tapereweredwa. N'chifukwa chake ngakhale ngongole zija tili nazo ndi a IMF kupyolera ku pulogalamu ya ECF, Ndauza andunawa a zachuma kuti ulendo uno mmene ali ku nyumba ya malamulo poona za budget ya theka pa chakayi tionetsetsenso kuti pa zinthu zina kwina ndi kwina tigwinye, tichotse ndi cholinga chakuti tipeze thandizo. Nchifukwa chake ndikufuna kuti inu mukamva zimenezi mugwirizane nane, mugwirizane nawo. dzikoli tilipulumutse. Pali pano, m'miyezi iwiri imene takhala tikufuna kuti tipeze thandizo lokwanira chakudya paliponse chifukwa cha iwo amene zolima zawo zidapsererera kumunda, takumananso ndi vuto lina. Vuto limeneli tsopano nlokhudzana ndi mafuta, dizilo, petulo, zimene dziko lathu limafunika akhale nawo. chifukwa monga dziko, pa mwezi timafunika tikhale pafupifupi ndi ndalama zokwana 50 million dollars zoti tizigulira mafuta, ndiye kuti pali magulu awiri amene amaitanitsa mafuta kwenikweni m'dziko muno, National Oil Company of Malawi, Nocma, komanso bungwe la Petroleum Importers Limited, PIL. Mwatsoka, sikuti vutolo nla iwowo ayi, Koma ife ngati dziko mmene timagwilira ntchito zathu kuti tizipeza ndalama zathu zathu zotipezela ndalama zakunja sidagwilizane bwino kuti tiziyendela mofanana ndi zimene timakhumba pofuna mafuta kuti tizikhala nawo osatsosa ndiye tsopano amene amaitanitsa mafutawo akhala akukhala opanda ndalama zakunja zakuti zikwanile zimene timakhumba ngati dziko pa mwezi. Mwachitsanzo, m'mwezi wa August, a Nocma adangopeza ndalama zokwana 23 million dollars. Mu Sepitembala ngakhalenso mu Okutobala, nambala imeneyi idachepa mpakana kukwana 20 million dollars. Ndiye kuti tsopano amene amabweretsa mafuta ngongole kumangopitirira pitirira mpakana idafika pa 72 million dollars. m'mwezi wa Okutobala chifukwa chosanjikizana. Chimenecho nchimene chidapangitsa kuti mafuta ayambe aima pomabwera kuno kwa masiku 10. Zimenezo nzimene zidadzapangitsa tsopano kuti kuno tikhale ndi vuto la mafuta mpakana masabata sikisi. Ambiri a inu mwavutika kwambiri kukhala pamzere kufunafuna mafuta ngakhale masana ngakhalenso usiku. Ntchito zanunso zina zisokonezeka. miyoyo yanu kusokonezeka, mabizinesi kusokonezeka, podziwa kuti inu simdamve bwino chifukwa cha zimenezi, powonanso kuti mpofunika zinthu zimenezi zikonzeke mulimonsemo. Mmene tidayamba kukumana ndi vutoli, ine ndidapempha a ku Treasury kuti akumanizane ndi a BADEA chifukwa a BADEA akhala akuthandiza ndipo ndalama zimene amapereka 50 million zimene zimakhala ngati fund yochita revolve yoti mukamaliza muperekenso akupatseninso. Bwanji akambe nawo? Ndiye adakamba nawodi anthu aja n'kuvomera kuti, Tikupatsani ndalamazo. Ndawuzanso wa banki yayikulu ya Reserve kuti, Tayesetsani kuti mupeze ndalama zakunja zofunikira, kaya kupyolera m'mabanki ena, kuti tikhoza kupeza thandizo a Nocma ndi a PIL abweretse mafuta mdziko muno tere zimene mukuona panozi zakuti mafuta atha kubwera mchifukwa cha kulowerera kwawo ndiye madzulo ano ndikufuna ndikuthokozeni nonse chifukwa cha kuleza mtima kwanu masabata 6 amene apitawa pamene takhala tikukhala ndi misonkhano usiku uliwonse kufunafuna kuti tithane nalo vuto limeneli Koma niwonjezepo mawu kuti ngakhale vutoli kuthana nalo moteremu mwakanthawi, n'chifukwa chake ndinaona kuti tione njira ina yokhazikika. Chifukwa a Nocma ngakhalenso a PIL bakhala ndi vuto lokhala lopanda ndalama zakunja chifukwa timagula mafuta bathu kupyolera mwa bena ndi ma company bena amene amanena kuti ah ine nkhoza kukupatsani apa ine nkhoza kukupatsani apa. Ndipo mavuto amenewa akhala akuoneka nthawi ndi nthawi dziko lino likafika pena pothinidwa. Ndiye ndaona kuti ndi nthawi tsopano kuti tichiteko zinthu mosiyana. Nchifukwa chake ndinawauza kuti ine ndaganiza kuti panopa tiyambe tasamuka pang'ono kuchokera ku open tender system imeneyi yogulira mafuta, tiyambe kugula mafuta kuchokera boma ili mogwirizana ndi boma lathu. chifukwa tikachita zimenezi zitithandizira kuti ngakhale pogula mafuta paja nthawi yoti tibweze ndalama zija izitalikirapo n'cholinga chakuti tsopano tikhoza kukhala ndi ndalama zokwanira ndi nthawi yokwanira kupeza ndalama zoti tidzabweze kusiyana ndi mmene zilili pali panomu. Tereku masabata atatu apitawo ndinaika komiti yakuti ionetsetse n'kulumikiza zimenezi kuti zitheke mu njira yakuti ife tikhale ndi chimene timati G to G, government to government uh, policy. Ndiye komiti imeneyo imene wapampando wake ndi anduna wa energy, mulinso anduna wa chuma finance, anduna wa uh, malonda ndi uh, zopangapanga industry ma, ma, factory komanso nduna yoona za chilungamo komanso nduna yoona za ubale wathu ndi maiko akunja Ndiye mulinso Secretary wa Cabinet, komanso Governor wa Reserve Bank, Attorney General, ngakhalenso Director General wa PPDA, komanso wamkulu wa Nocma ndi wamkulu wa mera. Komiti imeneyo yothandizidwa ndi komiti ya pansi pawo yoonetsetsa kuchokera m'maunduna amenewa kuti zinthu zimenezo zikuyenda mwamsanga. Ndipo ndawauza kuti chitani zimenezi ndi liwiro lofunikira kuti ife ndi boma ndi boma la Malawi ndi lina tigwirizane tero step yoyamba yoti zimenezo tsopano zitheke ndavomera atandiitana a president wa UAE, United Arab Emirates, kuti ndipite ndikakumane nawo ku Abu Dhabi sabata likubwerali. Alipira zimenezo ndiwo kuti ndikakambe nawo nkhani ngati imeneyi ndi nkhani zina zoonetsetsa kuti kwathu kuno tsopano tikhale ndi mafuta woti azikhala nthawi tisanalipire komanso nthawi yakuti dziko lino lisakhalenso ndi vuto ngati limeneli mpaka kalekale. Ndiye akunduna kwathu akuuzani uh, zina zofunika pa nkhani ngati imeneyi. Koma mu nthawi yomweyinso A Malawi Electoral Commission akhala akuchita kalembera dziko lonse adachitapo fezi yoyamba fezi yachiwiri mmamawa uli akuyamba fezi yachitatu yomaliza ndiye achita zimenezi ku Lilongwe Mzimba Mangochi Chikwawa Nsanje ndi Mwanza koma ndalandirapo malipoti kuti madera wena pa dziko lino anthu amene ali ni njala akunena kuti a Palibe chifukwa chopita kukalembetsa kuti ndidzavote nawo chifukwa tilibe chakudya. Wena wakhala akukhumudwa kuti ayi ine sinkachita nawo chifukwanso choti ena wandale wakhala akulankhula mowagwetsa mphwayi. Maganizo anga ngakuti chifukwa ineyo ndalumbira kuti ndidzasunga malamulo akulu a dziko lino, maganizo anga ngakuti kukaponya voti ndi ufulu wanu. ufulu umene malamulo a dziko lino amakupatsani. Ndiye pitani mkalembetse, musapereke ufulu umenewo kwa anthu ena. Musanyalanyaze chifukwa muli ndi china chowiringula. Chifukwa ngati muli ndi mavuto osiyana siyana pa zina, mwina zokhudzananso ndi mmene kalemberayo akuchitikira, kwathu kuno tili ndi mabungwe oti ayang'ane zimenezi koma timakhala ndi makhoti amene amaweruza ngati pali mkangano. Ndiye zimene wina wadandaula zisakupangitseni inu kuti msakalembetse. Ndiye pitani mkalembetse. Mau anga omaliza ngoti ine mfuna nivomerezane nawo ma president atatu akale a dziko lino, Dr. Bakili Muluzi, Dr. Joyce Banda ngakhalenso Prof. Arthur Peter Mutharika. chifukwa chodzudzula mchitidwe woonetsa nkhanza pokhudzana ndi nkhani za ndale. Takhala tili kuona zinthu za mtundu umenewu, wina wachipani adaphedwa ku Blantyre, wena akafuna kuchita zionetsero aopsezedwa kuno ku Lilongwe. Zinthu ngati zimenezi sizitipindulira pang'onong'ono pomwe, ndiye ndikuuza kapena kudandaulira chifukwa Ine si commander in chief wa police ayi koma ndikudandaulira a police kuti gwirani ntchito yanu. Tidasintha malamulo a dziko lino nchifukwa timati police service not police force. Ndiye ndikukudandaulirani fufuzani nkhani iliyonse yokhudzana ndi ziwawa ndikuti wanthu ayankhepo pa zimene akuchita. Ife Amalawi ndife anthu okonda mtendere. Ndiye iwo amene afuna agwiritse ntchito ufulu wawo. chifukwa chakuti ali ndi ufulu wochita nawo zandale kapena ali ndi ufulu woyenda pachionetsero chilichonse, asakhale ndi zolinga zoyambitsa phokoso n'kumalola kuti dziko lino mbiri yake iwonongeke chifukwa onse amaona kuti kuno ku Africa, ku Malawi, demokalase imayenda. Mulungu akudalitseni chifukwa cha kumvetsera. Mulungu adalitse Malawi. Zikomo.